aw minnu bɛ ka bi mali filɛ mali kɔnɔ ani mali kɔkan an ka foli ni waleɲumandɔn bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ eh, bi ye eh, karidon ye janvier kalo tile mugan ani kelen ba fila ani mugan naani nin ye bi mali ka don kibaru waati ye an b'a fɔ aw bɛna sa k'aw ka bisimila bi mali ka kibaruyaw kɛnɛ kan An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kunun sibiri janvier kalo tile mugan ba fila ani mugan ni naani o tun ye Mali sɔrɔdasiya o sigili sen kan o san bi wɔɔrɔ ani saba ye ka kɛɲɛ ni o baaraw ye Mali furancɛrɔfanga ɲɛmaa n'o ye kolonɛli Asimi Goyita ye a ye tilerɔfana dun kɛ ni maa minnu kɔni joginna kɛlɛda la a ye o kɛ ni olu ye ka kɛɲɛ ni Mali ka ayiwa sɔrɔdasiya o sigili sen kan o san bi wɔɔrɔ ni sabanan ɲɛnajɛw ye o la min bɛ tali kɛ furancɛrɔfanga maa ɲɛmaa la n'o ye kolonɛli asimi goyita ye ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ni ale ye sɔrɔdasiw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa ye ayiwa ale kɔni ye a ye nin don kɛrɛnkɛrɛnnen a kɛra sababu ye ka se ka dumuni kɛ kɔni kɛ ni sɔrɔdasiw ye kɛrɛnkɛrɛnna minnu joginna eh, kɛlɛdaga kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa o lajɛ in yɛrɛ o kɛra ayiwa sibiri tɛmɛnen eh, janvier kalo tile mugan ba fila ani mugan ni naani a kɛra yɔrɔ min na sa o ye polyclinique des armées de Kati n'o ye sɔrɔdasiw yɛrɛ ka furakɛli yɔrɔ min bɛ Katikaw fɛ yan nɔ i k'a dɔn a baaraw kɛra yen nɔ wa kɛnɛ in kan min bɛ tali kɛ Mali premier ministre n'o ye Sogɛli Kokala Mayiga ale tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se ministre min bɛ an ka jamana kɔnɔ min ɲɛsinnen don ayiwa lakana ani sɔrɔdasikɔrɔw ka koɲɛ ma n'o ye colonel Sajo Kamara fo ka taa se gouvernement maa caman ma olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan ayiwa nin tilerɔfana dun maa minnu joginna kɛlɛdaga kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ u ni jamana ɲɛmaa ka nin baara o tilerɔfana dun kɛ ɲɔgɔn fɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye o ye i k'a dɔn k'a fɔ u ka se ka jɛ ka mali sɔrɔdasiya sigili senkan o san bi wɔɔrɔ ni saba ka se ka o baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ k'a yira u la k'a fɔ u y'u yɛrɛ di ayiwa jamana bɛ se ka bɔ bolo la cogo min na o tuma ko jamana tɛna se ka ɲinɛ u kɔ o hukumu kɔnɔna na min bɛ tali kɛ ayiwa sɔrɔdasi minnu bɛ yen ni u bɛ wele ko les militaires du rang ka taa se sous-officiers ma ani officiers i k'a dɔn olu kɔni ye ayiwa eh, dumunikɛyɔrɔ in na i k'a dɔn k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen kɔni ye ayiwa medayi sɔrɔ n'o ye médaille de blessé ye ani waleɲumandɔn ka kɛɲɛ n'u ka cɛsiri ye jamana bɔli la eh, juguw bolo kolonɛli sajo kamara o min ye mali ka minisiri min ɲɛsinnen don lakana ani sɔrɔdasikɔrɔw ka koɲɛ ma i k'a dɔn k'a fɔ ale fana ye ayiwa hakilina dɔw di a ye bonyamasegin ta ka ɲɛsin Ayiwa sɔrɔdasi minnu i k'a dɔn k'a fɔ n'u fatura kɛlɛdaga kɔnɔna na a ye dugawu don kɛ u ye ka kɛɲɛ n'u ka wulikajɔ ani u ka cɛsiri ye maliko yɛrɛ la ayiwa kolonɛli sajo kamara min bɛ tali kɛ maa joginnenw la a ye dugawu ta ka ɲɛsin u ma ala bɛ se k'u lafiya cogo min na o tɛmɛnen kɔfɛ ayiwa nin tilerɔfana dun ni sɔrɔdasi minnu joginna kɛlɛdaga kɔnɔna na o ni furancɛrɔ fanga maa ɲɛmaa ka taa se awa minisiri caman ma eh, katikaw fɛ yan nɔ ka kɛɲɛ ni sɔrɔdasiya sigili sen kan o san bi wɔɔrɔ ani e saba ye a yirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ jamana bɛɛ lajɛlen la awa minisiri ye hakilina jigin kɛ ka yira k'a fɔ janvier kalo tile mugan i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa place d'armes du génie militaire la jamana ɲɛmaa n'o ye colonel asimi goyita i k'a dɔn a ye ayiwa hakili jigin kɛ maa minnu kɔni y'u cɛsiri kɛlɛdaga kɔnɔna na walasa jamana bɛ se ka bɔ bolo la i k'a dɔn k'a fɔ a ye a kumana olu kan o tɛmɛnen kɔfɛ maa minnu fana fatura i k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛdaga kɔnɔna na ayiwa i k'a dɔn ayiwa a ye jalata kɛ ka di u ma ani waleɲumandɔn sɛbɛn a tilara k'a jira k'a fɔ n'o ye jamana ɲɛmaa ye ko min bɛ tali kɛ dumunikɛ in na ɲɔgɔn fɛ ani maa minnu jɔginna i k'a dɔn k'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye k'u waleɲuman dɔn u ka baara kɔnɔna na ko ɲinɛ tɛ kɛ maa si kɔ ayiwa asimi goyita sɔrɔdasiya sigilen sen kan an ka jamana kɔnɔ o san bi wɔɔrɔ ani saba a y'a jira k'a fɔ maa o maa n'o ye kɛlɛcɛ fɛn o fɛn n'olu tora mali kunko la i k'a dɔn k'a fɔ ko fɛɛrɛ bɛna sigi sen kan walasa nafolo ka bila u ka bolo kan cogo min na o la e, i k'a dɔn k'a fɔ dumunikɛ in a kuncɛra ni fɛn min ye o kɔni ye ka taama ka taa awa ɲɛ da maa jɔginen ninnu bɛɛ lajɛlen la e, katikaw fɛ yan nɔ an bɛ dugawu kɛ sɔrɔdasi minnu jɔginen don n'u bɛ dɔgɔtɔrɔso la ala ka lafiya d'u ma minnu kɔni y'u yɛrɛ di mali an bɛ se ka i se nin yɔrɔ la cogo min na an bɛ dugawu k'u ye ala ka u dayɔrɔ suma ayiwa kununko sibiri janvier kalo tile mugan ba fila ani mugan ni naani o tun ye sɔrɔdasiya sigili sen kan o san bi wɔɔrɔ ani saba anw ka jamana kɔnɔ ayiwa bi janvier kalo tile mugan ni kelen ba fila ani mugan ni naani mali sɔrɔdasiw mɛnaka mara kɔnɔna na u ye wulikajɔba kɛ wulikajɔba min ni o kɛra sababu ye i k'a dɔn ka dankari dantɛmɛwale tigilama dɔ la an ka jamana kɔnɔ na a kɛra yɔrɔ min na sa o ye inaraban u ye dankari maa min na o bɛ banbaanci jɛkulu min kɔnɔna na u b'o wele ko dayisha o la maa wɛrɛ tɛ a tɔgɔ ye ko abudul wahab uld koshib ale kɔni ye maa ye maa min ni ayiwa banbaanci jɛkulu minnu bɛ wele ko dayisha ale de y'olu ka ɲɛmaaba ye sahɛli jamana kɔnɔna na ale faara ayiwa bi kari janvier kalo tile mugan ani kelen ba fila ani mugan ni naani ayiwa a kɛra inaraban na ale ye sigida ye min ni o ni mɛnaka yɛrɛ worodugu yanfan cɛ ka digi tilebin kan a bɛ taa kilomɛtɛrɛ bi wɔɔrɔ bɔɲɔgɔnko la an ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ baara kɛ sanfɛ i k'a dɔn k'a fɔ olu de ye a bɔnɛ a ni la abudul wahab uld shokib ale ye ayiwa maa ye maa min ni faali caman kɛra siwili caman kɔni faara i k'a dɔn mɛnaka marabolo kɔnɔna na k'a daminɛ san ba fila ni mugan ni fila ka na san ba fila ni mugan ni saba kɔnɔna na ale sababu kɛra o bɛɛ lajɛlen ye ayiwa inaraban na ale kɔni ye yɔrɔba ye ayiwa banbaanci jɛkulu min wele ko daesh olu ka dogoyɔrɔba don sahel jamana kɔnɔna na ayiwa ni yɔrɔ kofɔlen in na u de bɛ faliw yɛrɛ sigi senkan ye k'o fɛɛrɛw sigi sen kan n'o ye daesh maa ye daesh maaw olu bɛ o baaraw sigi sen kan yɔrɔ kofɔlen in na nin wulikajɔ min kɛra mali sɔrɔdasiw fɛ bi janvier kalo tile mugan ni kelen ba fila ani mugan ni naani a kɛra sababu fana ye i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa jatigɛwale tigilama tan ni saba k'olu bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni la o tɛmɛnen kɔfɛ ayiwa min bɛ tali kɛ pikabu duuru ni maramafɛn cɛjugu tun bɛ o kuncɛ la u y'o bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛ fo ka taa se moto mugan bɔɲɔgɔnko ma u y'olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ o tɛmɛnen kɔfɛ kɛlɛkɛ marifa jugu ayiwa u y'o bɔsi u la fo ka taa se ayiwa kunnafoni jɔnjɔn caman ma min bɛ se ka kɛ sababu ye don nataw kɔnɔna na a tɔ mɔriso minnu bɛ awa dogo bin na u se ka dankari o la cogo min na o la n'i ye jateminɛ kɛ u ma dan o fana ma min bɛ tali kɛ u ka taji mara yɔrɔw la ka taa se balo minnu bɛ u bolo n'o b'u dɛmɛ kosɛbɛ mali sɔrɔdasiw ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛ bi janvier kalo tile mugan ani kelen ba fila ani mugan ani naani o la i k'a dɔn ko foli ani waleɲuman dɔn o bɛ ka taa ka ɲɛsin mali kɛlɛcɛw ma i k'a dɔn k'a fɔ u bɔlen filɛ ka wale min kɛ nin ye i k'a dɔn ko nin bɛna sɔya kosɛbɛ min bɛ tali kɛ usama modo ɛ usama modalo ale min fana tun ye ayiwa alwan ould koshiba o ka ayiwa chef d'état major dɔ tun don mali kɛlɛcɛw o kɛra sababu ye i k'a dɔn k'a fɔ ka dankari o fana na ko nin bɛna kɛ lafiyaba ye anw ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya na ayiwa menaka mara kɔnɔ. an bɔra yen an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ kɔmisariya de polisi min bɛ sirakɔrɔ nɛgɛtan na olu kɔni ye ayiwa tɛgɛ da ayiwa kojugukɛla maa naani kan a ye tɛgɛ da kojugukɛla eh, maa duuru bɔɲɔgɔnko kan minnu ni u kɔni minalen min bɛ tali kɛ moto naani o sɔrɔl'u bolo o tɛmɛnen kɔfɛ marifa min bɛ yen ni a bɛ wele ko ayiwa pistolet automatique pistolet automatique euh, i k'a dɔn k'a fɔ o yera u bolo fo ka taa se kisɛ caman ma o la n'i ye jateminɛ kɛ min bɛ tali kɛ nin wale min ni a kɔni kɛra ka ɲɛsin nin kojugukɛlaw ma a kɛra sirakɔrɔ nɛgɛtan na o o polisiso ye a baaraw kɛ a dala k'a fɔ ni maa kofɔlen u kɔni bɛ ayiwa marifa jɔ maaw la ni ka siraw tigɛ sirakɔrɔ nɛgɛtan na min bɛ komini wɔɔrɔnan na bamakɔ district kɔnɔna na i k'a dɔn ko n'i ye jateminɛ kɛ nin wale i k'a dɔn ko commissaire principal mamudu eh, sanɔgɔ ale min bɛ kɔmisariya la sirakɔrɔ nɛgɛtan na ani a ka dankan eh, n'o ye n ka dankan n'o ye commissaire usumani fajira jalo ye u ye nin baara in kɔni kɛ ka se ka tɛgɛ da nin kojugukɛla maa duuru kan sirakɔrɔ nɛgɛtan kɔnɔna na a kɛra jumadon janvier kalo tile tan ni fila su ka dugu jɛ janvier kalo tile tan ani saba la ba fila ani mugan ni naani su nɛgɛ ɲɛ saba waati la eh, i k'a dɔn brigade de recherche bɛ nin kofɔlen in na i k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni kɛra sababu ye ne ka maa dɔ bɛ yen siganamaa k'a wele o y'a sɔrɔ o bɛ ayiwa jakata kan ɔ a yirala k'a fɔ nin jakata bolila ye i k'a dɔn sɛbɛn foyi tun tɛ a ka moto in kɔni na u y'u tilen ne ka taa n'a ye kɔmisariya la walasa ka se ka taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ ayiwa sɛgɛsɛgɛliw nana ye k'a fɔ ayiwa siga kɛra nin na nin ye maa ye maa min ni a delila ka minɛ polisiw fɛ walejuguw la polisiw kɔni bɛ a dɔn i k'a dɔn o la a yirala k'a fɔ ko a ye moto in k'a ye a suɲɛ du dɔ kɔnɔna na sirakɔrɔ negetana ayiwa du min n'o bɛ edeyɛmu yɛrɛ ka santarali kɛrɛfɛ ayiwa a y'o dantigɛliw kɛ o la kɔnpoli sanogo ani a ka dankan n'o ye fayira jalo ye u kɔni ye hakilina jagabɔ dɔw kɛ ka se ka fɛɛrɛ wɛrɛw bila sen kan walasa hali bi tɛgɛ bɛ se ka da nin ka ko tɔw kan o hukumu kɔnɔna na a kɛra sababu ye a ye tiɲɛ fɔ k'a yira k'a fɔ ale ni maa dɔw kɔni bɛ jɛ la ka nin baara cɛjugu kɔni kɛ wa u kɔni bɛ fɛn min kɛ o kɔni ye bolimafɛn sen filaw ka taa se dakariw ma ani ka don maaw ka du kɔnɔ fo ka taa se jagokɛlaw olu ka ayiwa fɛnw sonyali k'u ka baara bɛ u ka baara bɛ ɲɛsin olu ma u b'a kɛ ni maramafɛn de ye o hukumu kɔnɔna na a hukumu kɔnɔna na n'i ye a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ awa maa ninnu u t'u sɛbɛkɔrɔ labɛn nin baara in kama sirakɔrɔ negetana kɔnɔna na ka d'a kan ɲɛmaa bɛ u la awa ni u ye a sonya i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛmaa bɛ a la maa saba fana bɛ yen nɔ n'u ye fɛn o fɛn suɲɛ u bɛ t'o di o ma o de bɛ u feere k'u bila a sugu la o tɛmɛnen kɔfɛ ayiwa mɔri dɔ b'u bolo n'o ye mɔrikɛ dɔ ye n'u bɛ taa suɲɛli fɛn o fɛn na u bɛ taa jateminɛw kɛ ayiwa tɛgɛ bɛna k'u la wa tɛgɛ tɛna k'u la ka sarakaw bɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛ u bolo ɔ o tɛmɛnen kɔfɛ n'i y'a lajɛ ayiwa mɔrikɛ kɔni ma se ka nin don kofɔlen k'o kɔni ma se k'o ye an bɛ don min na ko bi u bɛ ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa lakana tigilamɔgɔw ka bolo kan ayiwa fɛn minnu kɔni yera u bolo u minɛlen o ye ayiwa jakata saba ayiwa sanili kelen pistole otomatigi ameliyore n'o ye pa ye o kelen ka taa se kisɛ caman ma ni maa duuru i k'a dɔn ayiwa kelen b'a la n'u ka ɲɛmaa ye u b'o wele ko ivo ɔ i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa o yɛrɛ kɔni bɛ ka gorobara dɔ ta min bɛ ale yɛrɛ kɔlɔsi an bɛ dugawu kɛ an ka lakana tigilamɔgɔw ye u bɛ cɛsiri min na jamana ko in na ala ka wagabaw don u garisɛgɛ la n'an bɔra yen i k'a dɔn halisa kunnafoniw nasiratigɛ la an ka jamana kɔnɔna na an bɛ aw ladonna k'a fɔ an bɛ taa welesebugu welesebugu a yirala k'a fɔ ko mɔri dɔ su kɔni yera welesebugu a kɔnɔ faralen ni k'a kɔnɔfɛnw da kɛnɛ kan ayiwa nin mɔrikɛ min su yera yen nɔ i k'a dɔn ko min bɛ tali kɛ nin wale in na nin kɛra i n'a fɔ ayiwa filimu bɛ bɔ ko maaw kɔni sɛbɛkɔrɔ dabaliya banna kosɛbɛ ayiwa ka morikɛ k'a fa k'a kɔnɔ fara a dalen bɛ joli kɔni na a kɔnɔfɛnw kɔni bɛ kɛnɛ kan dugu ma o la min bɛ tali kɛ maa min ni a n'o bɛ to ka yaala ko an bɛ don min ko bi hali sini ko ɲɛ tɛ ka da o kan o tuma ko mun de kɛra nin ko in na ayiwa a jirala k'a fɔ welesebugu komini maaw ninnu olu kɔni wulila ayiwa tarata tɛmɛnen janvier kalo tile tan ani wɔɔrɔ ba fila ni mugan ni naani bɛɛ lajɛlen wulila ni dusumakasaya ye ayiwa makari ani hinɛ nin morikɛ in ni a tɔgɔ ye ko baba awa toniyamu baba toniyamu ayiwa san sɛrikili maa don kɛrɛnkɛrɛnna eh, san eh, teniba o maa don ayiwa a welela a ka kiliyan dɔ fɛ ka na welesebugu walasa ka na baara kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ la ɔ o la a nali min bɛ tali kɛ a bisimilara a ka etazi sanfɛla yɛrɛ la nka min bɛ tali kɛ k'a nana ye etazi sanfɛ a falen k'a kɔnɔ fara ni k'a kɔnɔfɛnw kɔni bila a dugu ma a ye bɛɛ lajɛlen kɔni dabaliya ban ɔ a dun ko nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye a ka wele ka na welesebugu nin baara ninnu ɲɔgɔnnaw la ɔ i k'a dɔn min bɛ tali kɛ a ka ayiwa kiliyan na o tun y'a bisimila etazi sanfɛ bisimila ko e cɛ ɲuman kɔni na nka ko bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ i yɛrɛ ɲininka yala mun de ye nin sɔrɔ ayiwa mun de kɛra walasa hali bi a ko bɛ ka ɲɛɲini o tuma i k'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ min bɛ tali kɛ maa min kɔni ye a wele ka na n'a ye ayiwa k'a bɛ siɲɛ caman bɔ a bɛ na welesebugu nin maa kofɔlen ka baara kɔni na bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲininka yala nin morikɛ in n'o ye baba ye ayiwa ɛɛ maa min ni a bɛ to ka yaala o tɔgɔ ye ko abubakar jakite ale kɔni ɲɛsinnen don a ka sɛbɛnniw ma walaka yɛrɛ kan ayiwa ni baara bɛ kɛ ale bɛ sɛbɛnni kɛ walaka kan nka k'an bɛ don min na ko bi hali sini ayiwa ɲɛ tɛ ka da o kan o tuma ko mun donna a ni morikɛ cɛ yala tajuru sara de don wa walima k'u ye dɔ ka baara kɛ baara ma ɲɛ wa bɛɛ bɛ k'i ta fɔ a ko la walima u tun b'a fɛ ka sonyali dɔ kɛ n'o taara kuncɛ nin ko la wa ko bɛɛ bɛ k'i ta fɔ nka ko n'a kɛra cogo o cogo welesebugu kɔnɔna na an bɛ don min ko bi min bɛ tali kɛ ayiwa sɛgɛsɛgɛlikɛlaw la olu kɔni m'u sɔn sɛgɛsɛgɛliw la walasa yeelen bɛ se ka da nin ko in kan cogo min na an bɛ dugawu kɛ sa maa minnu ye nin wale in kɛ ala ka tɛgɛ da u kan walasa a ko bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min na welesebugukaw fɛ nin na nin bɛ dan sigi bi mali ale ka bi don kibaru la bi janvier kalo tile mugan ani kelen ba fila ani mugan ni naani an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ a fɔli la aw ye k'a fɔ n'aw ye ja ninnu sɔrɔ aw ka jija cogo bɛɛ lajɛlen la ka a yɛrɛkɛ ni ka kɛ ja ninnu fɛ wa mago bɛ aw ka ladilikanw na sanga n'a ka waati walasa aw ka se ka bɔ kibaruya jɔnjɔn kalama aw bɛ diɲɛ fan o fan an b'aw fo dan tɛ foli min na aw k'an bɛn waati wɛrɛ.